tawonani tawonani a mayi ndi abambo tawonani onani zinakawona nanga mwala kamba nanga mwala fulu nanga mwala tawonani zimene mukuona apa ndi m'manda mmenemo 6 feet imene imatchulidwa ija ndi zimene zikuchitika pamene amenewa ndi amayi ndithu amunawo atisiya amunawo amwalira amunawo ndi chitanda koma mmene anapangira pamenepa ndi onena kuti akadzamwalira pali chiyembekezo kuti mwina akhoza kudzadzukanso ndipo akadzadzuka kumandako asadzasowe chilichonse ndi khofini yawo muli munthu mkati chitanda wachimwalirire mkati koma mmene ananenera kuti akadzamwalira zovala zawo zonse adzapakirire mmene kuti mwina akadzadzuka asadzasowe zovala kuti mwina akadzadzuka azidzasintha zovala tawonani mwina simunawoneko mukudabwa anthu amene ali pamenepawanso nawonso akudabwa komatu umu ndi mmene ananenera mwini wake kuti ineyo ndikadzamwalira ndidzadzuka ndithu musadzakayikirenso yayi pakirani zovala zanga mkatimo kuti mwina ndikadza ndikadzuka ndizisinthira ndikadzuka ndizivala komanso mapefyumu musiye momwemo tawonani ndikuseka ngati zabwino komatu ndi mmene zilili kumeneko mukhoza kuona zovala zakuntchito mukhoza kuona nsapato mmenemo sikunama mukuona komanso matisheti apamwamba kwambiri amalebo kwambiri kuti mkulu ameneyo azidzavala kukana kuvomereza kuti za pa dziko lapansi wasiyana nazo tawonani onani mwina tu simukuona zimene ndikuona ine amayi ndi abambo ndangati mwa inu mukukhulupirira kuti ndi m'manda mmenemo komanso tutawelo kuyika pamenepo komanso iyeyu anasankha zakumwa zimene amakonda kumwa ali moyo kuti mwina akadzuka azipyontha kuti mwina akadzuka azimwa kuti mwina akadzuka azithonyezera kukhosi tawonani onani akuti zimene zichitika pamenepa atchinge bwinobwino komanso mukuona mmene zikuonekerako atchinge pamwambapa ngati nyumba ndithu kuti mwina akabwererako kumene wapitako azipanga komanso akuti sutukesi muyisiye momwemu kuti mwina zakuda zovala zakuda akamasinthira aziika mmenemu tawonani mwinatu simukuona zimene tikuona Tawelo ili pamenepo komanso magrasi amenewo akuti iyayi malemu sankakonda atenge ndani akuti apatseni achimwene awo atenga pamene pati azikumbukira toothpaste mukumuonayo kuyika pamene paja toothbrush kuyika pamene paja kuti mwina azitsukako mkamwa akadzuka kumene aliko taonani taonani anthu ambiri akudabwitsidwa koma ndi mmene zilili ndithu taonani taonani komanso champeni kuyika pamenepo kuti azithonyezera kukhosi akadzuka pamene ali kumene agonako taonani chilichonse nanga nyumba chilichonse nanga kupa chilichonse nanga kuchipinda kumene amagona tawelo pomwepo kuti akadzuka akasamba azimpuputira tawonani mwinatu simukuona zimene anthu ambiri mukuona ngati ndikukokomeza kodi nkukokomeza uku ndili ndi chisoni kwambiri koma zikuchitika musakayikirenso yayi akuti tabweretsani kenakake munthu uyu afunika kenakake kachakudya kachakudya koti iyeyo azidyera komanso akamwa fanta kokakola azidya tampatseni kachakudya akuti iyayi komanso tawelo amene tishu ifunikanso mmenemo kuti mwina akadzuka akapambuka iyeyo azipuputira tawonani kutsegula ndi mmeneyo ngati wagonera dala komatu n'chitanda munthu watisiya wamwalira munthu tawonani akuti uyu ndi coca-cola uja umakonda uja psonthako for the last time imwako for the last time kuyang'ana mwachikondi kuyang'ana mwachikondi akuti basi ugone bwino kwa kitsa pafupi kisi womalizira ngati wa judasi esikariyoti koma uyu ndi wachikondi kwambiri tawonani amayi ndaba kudzamukitsanso kachikena kachiwiri katsala kamodzi komaliza kameneke komaliza pajatu makitsa amayenda katatu ndi mmene mukuoneramo ndithu akuti aba ndimakukondani Komano Chauta wakukondetsetsani. Taonani, ndangati mwa inu munaonapo izi? Ndangati mwa inu mukufuna tidzachite zimenezi? Kodi manda akwanu aja angalole izi? Taonani, kutseka ndi anthu tikulira basi kutsazikana pamemata zili kwatu ziko